Siga t'a la an balima bamanankan mɛnnaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma ala b'a dɔn an nisɔndiyalen de bɛ aw bisimila sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la walasa min ye mali basigikan kunnafoniw ye u bɛ se ka di aw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na ɲɔ ka cɛw la bi a la kumabaw olu de filɛ nin ye Ka sanga ni bɛnkan sɛbɛn waleyali ye min ye kumaɲɔgɔnya kɛnɛba dɔ ye o sigiyɔrɔma fila o kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na nɛnkun bɛ ka labila accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn lagosili kama o n'a ta bɛɛ transition ɲɛmɔgɔw u bɛ ka baara in gese dɔnɔ taama tagali don ma fɔ faransi Barkhane kɛlɛcɛw ka ko la ka bɔ mali kɔnɔ kunun tarata Barkhane ka baaraw lafasara faransi bulonba soba kɔnɔ u ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma n'o ye Florence Parly ye ale tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ, n y'a ye siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ tan CMDT ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Nango Danbele a bɔra taama dɔ la sisan taama min y'a lase Welesebugu, Buguni, Kajolon, Sikaso ani Yoroso ka taa ɲɛ da baaradaw kan ani ka kɔɔrisɛnɛlaw ka se ka olu kumaɲɔgɔnya. Bankasi mara la dɔgɔnɔw ni filaw ni dafinw olu ka bɔ komini wolonfila kɔnɔ olu jɛra ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka marifa bila si kana se si ma kalansow ka dayɛlɛ ani minnu ye dugu bila olu bɛɛ ka segin projet dialogue humanitaire ka hakilina talen don nin de bɛna kɛ an donkan ye an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan nin ɲɛkɔmi kɔfɛ an bɛna tɛntɛliw daminɛ a y'aw bisimila Hatɛ an balima bamanankan mɛnnaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw danse an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan kunnafoni minnu ni an ye olu tɔmɔ tɔmɔ bɔlɔlɔ jan sanfɛ bi kunnafoni yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kunkanko kibaruw la bi ye araba ye février kalo tile tan a y'aw bisimila Ɲɛbilaw la an y'aw tulo lasɔmi ka sanga ni bɛnkan sɛbɛn waleyali ye min ye kumaɲɔgɔnya kɛnɛba fila ye o sigira an ka jamana faaba kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan hali n'o y'a sɔrɔ nɛnkun caman kɔni bɛ ka labila accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn lagosili kama min ye transition ɲɛmɔgɔw ye o kɔni bɛ ka baara in gese dɔnɔ taama Kunnafoni y'an sɔrɔ cogo la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile tan ani segin tɛmɛnen san ba fila ani san mugan sigikafɔ kunfɔlɔ kɛra mɔgɔ minnu bɛ san ni olu ye lakana sabatili sariyaw ani lakana sabatili soɲa kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina talen na u ye sigikafɔ dɔ kɛ ka hakilijakabɔ kɛ ayiwa accord pour la paix bɛnkansɛbɛn waleyali kan kɛrɛnkɛrɛnma ka sanga ni a lakanako ye o maa minnu bɛ ni olu ye lakana baara ɲɛdɔnbaw ye olu ka lajɛ kuncɛra ni bɛnkan dɔw ye ka sanga ni tarata tɛmɛnen février kalo tile kɔnɔntɔn min ye an ka transition ɲɛmɔgɔw ye u labanna tuguni ka wele bila i k'a dɔn o maa kelenw ma u ka na n'u ka gafew ye u ye hakilijagabɔ min kɛ ka sanga ni lakanako ye janko u ni olu bɛ se ka hakilila falenfalenw kɛ walasa accord pour la paix bɛnkansɛbɛn n'a ma ɲɛ ko a bɛ waleya ɲɔgɔn sama sama wɛrɛ foyi kana se ka ye a la, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigi fila min ni o de kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun kun bɛ lakana ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka koɲɛw ɲɛnabɔbaa minisiri bolo, n'o ye colonel Sajo Kamara ye, kɛnɛ kan yen nɔ, ale de kun ye an ka transition minisiri kuntigi ka nɔrɔbila ye, baaraw senfɛ A yirala k'a fɔ min ye politiki ɲɛmɔgɔw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ha ka jan ka taa se sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw yɛrɛw ma minnu bɛ yen nɔ ni olu da donna accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn in kabiri a taama yɔrɔw la fo kana na se an filɛ waati min na i ko sisan nin baara minnu ni olu de bɛ sen na nin a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka hali bi hakilijagabɔ kɛ walasa min ye bɛnkan sɛbɛn ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ waleya kɛrɛnkɛrɛnma lakanako bunakun yɛrɛ bɛ sabatili kɛ yɔrɔ minnu fɛ i k'a dɔn fili kana se ka ye a la cogo min na a yirala kɛnɛ kan yen nɔ k'a fɔ ɲininkali fɛn o fɛn ani soɲɔ kɔnɔ ni dibidibi yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ lakana sabatiliko la da donna a kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ a ma kɛ ni yiranyiran ye o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu tun kun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ bɛɛ kɔnɔ jɛlen ye i ka ɲininkali kɛ ani k'i hakililata fɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ni olu tun kun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ u ka dantigɛliw bɛ taa kuncɛ tuma min na u kɔni y'a jira k'a fɔ olu filɛ ka nin baara kologirin min kɛ nin ye baara in de bɛna kɛ sababu ye min ye baara ɲɛbila fɔlɔ min kɛra ka sanga ni décembre kalo tile tan ani seegin ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen sogolo ɲɔgɔn kan Minisiri min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ni sɔrɔdasikɔrɔw ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'ale tun kun ye minisirikuntigi ka nɔrɔbila ye kɛnɛ kan yen nɔ, Kolonɛli Sajo Kamara, a kɔni y'a jira k'a fɔ Malidenw kɔni ka jɛ k'u da don file kelen na k'a fiyɛ, nin bɛ seereya dɔ di ale ma min b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hamina ni bɛɛ lajɛlen hakilina ye min ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn in ye, a ka se ka sira minɛ, a ka nɔbɔ walasa jamana in hakili bɛ bɛn ni basigi ni kolosuma min na, o bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛ bi naani ma. Tarata don février kalo tile kɔnɔntɔn min ye faransi jamana depitebulon soba n'a bɛ fɔ ale ma ko Sénat faransi kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye opération Barkhane ye wele tun kun bilalen don faransi lakana minisiri ma ani minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ faransi jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw mataamali ma min ye Florence Parly ale ni Jean Yves Le Drian ninnu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sénat mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u taara ni ka taa opération Barkhane bɛ ka baara minnu kɛ farafinna sahel jamanaw kɔnɔ ka taa o baaraw dantigɛ ani fana ka ɲɛfɔli kɛ sénateurs ye walasa a bɛ se ka dɔn cogo min na k'a fɔ Barkhane bɛ wulikajɔ minnu na farafinna sahel jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ ni o ye Maliba ye kɛnɛ kan yen nɔ min ye Florence Parly ye ale de y'a jira k'a fɔ min ye opération Barkhane ye n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don k'a fɔ bada bada ko tɛ nka an filɛ waati min na i ko sisan taa waati jɔnjɔn kelen kɔni fɔlen tɛ Barkhane ka taliko la ka bɔ Mali kɔnɔna na ko sabu kɛ jamana minnu bɛ farafinna n'olu ye sahel jamanaw ye olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ hali bi u ka to olu kɔrɔ ka se k'u dɛmɛ lakana sabatili baaraw la wa opération Barkhane bɛ ka baara minnu kɛ diɲɛ don o don o baaraw jateminɛw fana bɛ olu bila ka se k'a dɔn yala u kan ka bɔ sira jumɛnw fɛ n'a ma ɲɛ k'u bɛ taa don min na mɔgɔ minnu bɛna bila u kɔfɛ ni o ye jamana kofɔlen ninnu lakana sabatibaw ye baarakɛminɛn jumɛn de kan ka ɲini ka d'u ma ani kalansen jumɛn de kan ka k'u kunna walasa u bɛ se ka lakana baara sabati a ɲɛ bi naani ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Florence Parly ale ni Jean Yves Le Drian olu mɔgɔ fila de tun bɛ Faransi sénateurs ɲɛkɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli k'u ye ha ka ja u bɛ se ka faamuya k'a la cogo min na k'a fɔ opération Barkhane a bɛ Mali kɔnɔ wa taa don kelen u ma fɔ a ko ɲɛna hali bi an ka jamana kɔnɔna kunkanko kibaraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana damadɔ bɛ yen nɔ n'o ye an ka jamana Mali Algérie Mauritanie ale ni Niger ni jamana naani u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka lakana sabati bulonba dɔ sigi sen kan u y'a fɔ jɛkulu min ma ko CEMOC min ye an ka sɔrɔdasi jalabatigiw i ka don olu ka ɲɛmɔgɔw n'an bɛ se k'a fɔ ni jamana kelen kelen sɔrɔdasiw ka gɛnbere bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o y'u ka chef d'état major ye o ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔw de fara bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu in ɲɛma an bɛ don min na i ko bi a jirala k'a fɔ CEMOC ye a ka lajɛ dɔ kɛ kɔsa da in na an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna na lajɛ in senfɛ u kɔni ye taasibila kɛ u ye baara minnu ni u y'o boloda san 2000 ani san 20 n'o ye salon san ye baara minnu kɛra o kɔnɔna na u y'o dantigɛ o kɔsada fɛ u labanna tuguni ka jateminɛ kɛ ka hakililaw di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to hali bi u ka laɲini ye min ye n'o ye u bɛ tɔn in sigikun ye jamana minnu lakana sabatili ye ani jamana ninnu kɔnɔdenw bolofɛnw ni u nikun sabatili ye o bɛ se ka ɲɛ a ɲɛma cogo min na kɛnɛ kan yen nɔ général Umaru Jara ale y'a jira k'a fɔ u ka baara bɛɛ bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye n'o y'a sɔrɔ u hakili bɛ lakana min na ni o ma se ka sabati a ɲɛ bi naani ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ CEMOC ka nin lajɛ senfɛ colonel major Abdoulaye Faye ka bɔ Mali la yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni CEMOC yɛrɛ ye a nana nacogo min na ani ɲinifɛnw ye minnu ye an'a sigira kun minnu kama u ye baara minnu kɛ san ba fila ani mugan u kɔnɔna u ye a y'o fɛsɛfɛsɛ ni ka tila ka laban san kura min ni o de daminɛtɔ filɛ nin u ka kan ka bɔ sira minnu fɛ walasa min ye lakana ye a bɛ se ka sabati jango maa si kana bɔnɛ i ni na kuma tɛ i bolofɛn ma jɛkulu dɔ sigira an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min ni u y'a tɔgɔ da ko comité de suivi o jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn baaraw bɛ ka kɛ cogo min na, jɛkulu min bɛ a ko yɛrɛ dɔ dɔ dɔn, u ka sigi tako 43nan baaraw tun tun ka kan ka kɛ, nka an filɛ waati min na i ko sisan, o baaraw ma a bɛ se k'a fɔ a bɛ ɲini ka cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ, nin bɛna k'a siɲɛ fila ye min ye accord pour la paix comité de suivi hakɛto b'a la, comité de suivi ka sigiko 43nan ye, a ka cɛ ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. a tun fɔra k'a bɛna boloda ka taa kɛ kidalikaw fɛ yen nɔ n'i dun ye kidali marabolo ta k'a lajɛ sema min ye bolonɔbila kɛbaa fanba ye olu jabala de ye kidali marabolo ye jamana transition ɲɛmɔgɔw ani gouvernement de ye nin hakilina in ta u n'o dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ka taa kidali walasa nin sigi ka taa kɛ yen nɔ a kun tun ye ka se ka danaya sabati i ka dɔn sema maaw ani gouvernement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ baara o baara n'a bɛ ka kɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn waleyali kama a baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɔnɔnajɛlenya kɔnɔna na nka kunnafoni wɛrɛ labanna tuguni k'a jira k'a fɔ min ye sema ye u bɛ ka hakilina dɔw ta don labanw na waati min na ni don kofɔlen yɛrɛ bɛ ka surunya tuma min na sema mɔgɔw bɛ ka hakilila dɔw ta hakilila minnu ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka sen bila na na bawo gouvernement bɛ ka miiriya minnu sigi sen kan ani sema mɔgɔw bɛ ka miiriya minnu fana waleya kɛnɛ kan yen nɔ Maa bɛ se k'a fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri don min na sema ɲɛmɔgɔyaso ye dantigɛli dɔ kɛ ka sanga ni lakana ko yɔrɔ dɔ ye k'a fɔ olu bɛna yɔrɔ dɔ dannatigɛ o yɔrɔ min ni o bɛ dannatigɛ o ka kan ka lakana sema ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛ kabiri o dantigɛli kɛ don fo ka na se bi ma maa bɛ se k'a fɔ u ni gouvernement u ka fɔɲɔgɔnkɔ baaramisɛnninw bɛ ka caya wa f'a bɛ ka kɛ sababu ye min ye comité de suivi ka sigiko bi naani ani sabanan ye a bɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila waati wɛrɛ la hali bi ka sanga ni o accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kelen ye bolonɔbila kɛra min na juin kalo san ba fila ani san tan duuru an ka jamana faaba kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ kɛnɛba dɔ ni o sigira sen kan kɔsada in na walasa ka se ka fiɲɛ kuraw ale ni ni kuraw di ayiwa baara bolodaliw ma min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ye wulikajɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ caya walasa jamana kɔnɔden minnu ni olu hami tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in basigi ni jamana in kolosuma ani jamana in bɛ se ka yiriwa sabati sɔrɔ cogo min na o de siratigɛ la i ka dɔn u ye taamaden dɔw wuli kɔsa in na gouvernement tɔgɔ la ka taa kidali marabolo kɔnɔna na olu seginnen kɔfɛ u nana ka na hakilila dɔ ta ka sanga ni lakana ko ye k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ walasa da ka se ka don file kelen na k'a fiyɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn yɔrɔ minnu bɛ ni olu bɛ kuma lakana ko yɛrɛ kan cɔyi u k'a lajɛ ka hakilijakabɔ k'a kan n'a ka kan ka dilan dilan cogo min na walasa maliden bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ nin sigi min ni a kɛra tile fila kɔnɔna na ni a kɛra an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna na min ye minisiririso min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ale ka segali tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye ataher ag iknane ye ale tun tun bɛ ka chef d'état-major général des armées o nɔrɔbila kɛ n'o ye général umar jara ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kan yen nɔ min ye nimisiwasa wale caman ye o kɛra nka o n'a ta bɛɛ ɲinifɛn ye kelen pe jamana kɔnɔdenw da bɛ se ka don file kelen na k'a fiyɛ cogo min na An ka jamana lakana sabatibaw bɛ se k'u labɛn k'o sabu kɛ don nataw la fɛn min ye sɔrɔdasi kɛmɛ ani bi duuru u bɛna bɔ suède jamana kɔnɔ ka na bolomadɛmɛ na jamana lakana sabatili ko la u bɛ ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min tɔgɔ da ko force takuba don nataw la min ye suède jamana ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛna sɔrɔdasi kɛmɛ ani bi duuru ɲɔgɔn na bila Ayiwa an ka jamana ka bolo kan wa o sɔrɔdasi ninnu u bololankolon natɔ tɛ bawo u ni kɛlɛkɛminɛ dagabanaw natɔ don ɔ k'a daminɛ hélicoptère sigiyɔrɔma saba ha ka jan ka taa se pankurun belebele min ni o bɛ kɛlɛdenw cɛ ka bɔ basi kɔnɔ kan kɔnɔ ka taa u yɛri kɛlɛkɛ yɔrɔ la walasa u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ cogo min na an kɔni bɛ min dɔn o de k'a fɔ bi bi in na min ye estonie jamana ka taa se tchécoslovaquie jamana ma ninnu kɔni bɛ ka bolomadɛmɛ ta ka ɲɛsin mali sɔrɔdasiw ma kabiri bi la ko tɛ walasa faririnya tigila maa minnu bɛ ka mɔgɔw bila sunɔgɔbaliya la u bɛ se ka fu siri olu ka wulikajɔw dan na n y'a ye siɲɛ kelen a ka fisa n y'a mɛn mɔgɔw da siɲɛ tan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ CMDT ɲɛmɔgɔ kura n'o ye nango danbele a ye taama dɔ kuncɛ taama min senfɛ ani delegasiyonba y'a kɛ a yɛrɛ masurunnamɔgɔw tun b'a la ka taa se ayiwa sɛnɛkɛlaw ka kopɛratifu o ɲɛmɔgɔ tun bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnma minnu ni olu bɛ kɔɔri sɛnɛ kɛ jɔkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma CSCPC i k'a dɔn ani o ɲɛmɔgɔ tun bɛ nin taama in na min ye CMDT ɲɛmɔgɔ kura a ye taama kɛ ka ɲɛsin marabolo minnu ma an bɛ se k'a fɔ a taama a marabolo ninnu ye a y'a daminɛ welesebugu ka tɛmɛ buguni fɛ kajolo woroni kucala sikaso kumantu ka taama in kuncɛ yoroso a taara nin yɔrɔ fɛn o fɛn min bɛɛ la min ye nango danbele a y'a jira k'a fɔ ale ka taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ka n'i ɲɛda baarada kan k'i ɲɛda baarakɛlaw kan ani min ye kɔɔrisɛnɛnaw ye ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya cogo min na ani fana ni nakun wɛrɛ bɛ a ka nin taama in na ka se k'a dɔn bamakɔ ale bɛ ka hakilina minnu ta n'a bɛ ka baara bolodalen minnu sigi sen kan a b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kɔɔrisɛnɛnaw nafa bɛ a la jamana nafa bɛ a la ale ni CMDT yɛrɛ baarakɛlaw

kabini u ka tɔn ci dɔw fo kana na se bi ma u bɛ wulikajɔw la o wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ kelen ani jamana kɔnɔdenw ye danaya min ta ka da u kan ka sanga ni u ka hakɛ n'o ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka kan ka taa kala ta i ka danayamɔgɔ ye o hakɛ bɛ se ka segin jamana kɔnɔdenw ma cogo min na min ye depite bulon maakɔrɔw ye u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun in daminɛ tarata don ka kunnafonidi lajɛba dɔ kɛ O kunnafonidi lajɛ min ni a ɲɛmɔgɔya tun kun bɛ a tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye hamidu jimide a yɛrɛ kɛrɛfɛ tijani gindo tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se amadu araba dunbiya ma ani madamu belko samaseku ani kolɛtifi yɛrɛ maa koloma koloma wɛrɛw u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na peresidan ka dantigɛli la hamidu jimide a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ fo ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ ka fanga dafirili ma a y'i daso ma ka caman fɔ o la a labanna tuguni k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don min ye jamanakuntigi ye ale kɔni jɛna fanga kɔ nka yanni a ka jɛ fanga kɔ a ye depite bulon ci ɔ n'i dun ye o waleya ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ o ni an ka jamana sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ sariya sɔsɔra n'i ye mali yɛrɛ sariyabaju ta k'a lajɛ a sariyakisɛ bi saba ani wɔɔrɔnan o kɔni bɛ o sɔsɔ a labanna tuguni k'a jira a ka dantigɛli kɔnɔna na k'a fɔ min ye jamanakuntigi ka baara bila ye ani depite bulon cili nin bɛ an ka jamana sariya sunba ni ka o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o tuma na k'olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɛjugu ɲɛ ɲuman fasoden ɲumanya kɔnɔ basigi kɔnɔ ani ladamu kɔnɔna na walasa olu ka jɔyɔrɔ bɛ se ka segin u ma cogo min na kelen ani jamana kɔnɔdenw ye danaya min ta ka da u kan o danaya bɛ se ka segin nka u ye wulikajɔ fɛn o fɛn min bɛɛ kɛ i k'a dɔn a caman kɔni kɛra ayiwa ɲagarilabɔ ale ni k'a ko tɔ laban yɛlɛko la olu bolo ni ka olu lagosi sisan kɔni olu bɛ ka laɲini min kɛ o de k'a fɔ depite minnu ni olu tun kun bɛ depite bulon kɔnɔ ni kalata tɛmɛnen ye olu sugandi u bɛ ka ɲini ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se k'u ka hakɛw k'o lasegin u ma ani u ka eh, maa minnu bɛ ni olu ye danaya ta k'a da u kan ɛlɛn ni fɛn min ye olu fana ka hakɛw ye a kana se ka don bɔgɔ la cogo min na Maliden minnu ni olu sigilen bɛ jamana kɔkanna na olu ka fangabulon min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko haut conseil des Maliens de l'extérieur a ɲɛmɔgɔ tɔgɔ de ye ko Abibu Sila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ haut conseil des Maliens de l'extérieur ye taamaden dɔ wuli ka na an ka jamana kɔnɔ taamaden ninnu ɲɛma tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Abibu Sila ye ale tun bɛ a ɲɛma u bisimilala transition euh, conseil national de transition n'o ye CNT o ɲɛmɔgɔ fɛ colonel Maliki Jaw a kɛra arabadon février kalo tile naani CNT yɛrɛ jabala yɛrɛ la u ka hakilila falenfalenw bɛ tali kɛ fɛn min ka fɔlɔ o ye carte NINA bɛ ka gɛlɛya min don malidenw kan minnu bɛ jamana kɔ kan o kɔfɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na u da ser'o ma u bɛ taa fara ɲɔgɔn na tuma min na min ye ayiwa Abibu Sila ni a ka jɛdenw ye u y'u ka kɔkɔrɔmadon ta k'a jira k'a fɔ min ye furancɛrɔ fanga maaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ye u bila dannaya minɛn min kɔnɔ u ka se k'a minɛn fa a ɲɛ binaani ma Bankasi mara la i n'a fɔ kunnafoni ɲɛbilaw la an y'a fɔ cogo min na dɔgɔnɔw ni filaw ka taa se dafinw ma ka bɔ komini wolonwula kɔnɔ olu jɛra ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔ kuma nafama o ye bɛɛ ka marifa bila si kana se si ma kalanso minnu ni olu jagoya datugura a bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ minnu ni olu fana wajibiyara k'u sigiyɔrɔ bila ka dugu bila walasa u bɛ se ka taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la fɛɛrɛ ka kɛ olu bɛɛ ka se ka segin ka na dugu ninnu kɔnɔ cogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ komini minnu ni olu bɛ wankɔrɔ ka taa se sokura jalasagu tori lɛsa kulogon ani subala ninnu cidenw de ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn in na a kɛra lajɛ manen dɔ senfɛ jamana kɔrɔnfɛla la yen kɛrɛnkɛrɛn ma bankasi bolo kan ONG dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko dialogue humanitaire olu de ye nin hakilina in ta fo ka tila ka laban ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa min ye bɛnkan ye o bɛ se ka sɔrɔ ayiwa nin sigidala maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na janko sigida sigidiya o bɛ se ka sigi ONG ɲɛmɔgɔ n'o ye mɔdibo kojɔ ale ni Salum olu minnu tun tun bɛ kɛnɛ kan ONG tɔgɔla yen nɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye bɛnkan yɛrɛ ta k'a lajɛ a la nafama ye jumɛn ye o ye maramafɛnw ka bila min ye adamadenw ka taa ni ka segin ye gɛlɛya si kana se ka don u la u ka yafa ɲɔgɔn ma kalanso minnu ni olu datugura olu ka dayɛlɛ wa minnu wajibiyara ka dugu bila olu bɛɛ ka segin ka na dugu kofɔlen ninnu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kan yen nɔ min ye ayiwa bankasi ɲɛmɔgɔw ye dɔw bɔra bankasi dugu yɛrɛ kɔnɔ ka na kɛnɛ kan dɔw yɛrɛ bɔra an ka jamana faaba kɔnɔ n'o ye bamakɔ ye u kɔni ye bolow di ɲɔgɔn ma o k'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in fɛɛrɛ na kɛ k'a labato nka ko in ma bila dagkirinda la bawo jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko comité de suivi o jɛkulu ye mɔgɔ tan ani duuru olu de sugantira ka bila kɔnɔ ni ka tila ka laban ka baara ta k'a di olu ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min ye bɛnkan sɛbɛn ye a waleyali a baaraw kɔlɔsili n'a tɔpɔtɔli u ka se k'a lakali wa sigida den tɔ bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲɛ ko fu bɛna siri a la walima a ka dan bɛna sagon u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka sudali kɛ joona na kɛnɛ kan yen nɔ min ye wari silamɛya wa bi duuru ye o sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka di komite in ma walasa u ka baara foyi kana na sumaya don u ka kɔlɔsili ani u ka jateminɛw la jango musaka ko kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dialogue humanitaire ye ONG min ni ale ka baara sigi kun fanba o ye bɛn ɲinini ani kolosuma ɲinini an ka mali yɛrɛ kɔnɔ bakurunba la kɛrɛnkɛrɛnma mopti rezyɔn kɔnɔna na An bɛ sɔrɔ ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ ni kalafili kunkanko kibaruw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye gouvernement ye maa bɛ se k'a fɔ kalafili minnu ni u ka kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ san ba fila ni mugan ni fila min ye baaraw bolodacogo ye a bɛ ɲini ka dankɛnɛmaya sa ni baara kɔnkan baara min ni a bɛ dantigɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ sa ni olu b'a fɛ k'u kanbɔ jamanakuntigi kalata la olu bɛ se k'u ka labɛnw sabati a ɲɛ bi naani ma Nka fɛn min bɛ n'o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de ye k'a fɔ min ye transition maaw ye u kɔni bɛ ka talon musakako de la bawo nafolomugu hakɛ min ni u ka kan ka don a la kɔsa da in an da sera an ka laseli la k'a fɔ mara cɛmabɔli minisiri a y'i da s'a ma fɛn fɛ sefa wari miliyari bi kɔnɔntɔn a n'a kunkanfɛn o de ka kan ka se ka don a kalafili ninnu na janko kalafili yɛrɛ ye sigiyɔrɔma wɔɔrɔ de ye o dɔgɔkun tɛmɛnen min ye minisiri ye ani dɛmɛbaajɛkulu ye ɲɔgɔn ye Dɛmɛbagajɛkulu kɔni ye layidu di k'a fɔ u na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ, u seko n'u damayira ye min ye, u n'u bolo don jufa la walasa ka se ka Mali wagandenba dɛmɛ janko kalafili sigiyɔrɔma wɔɔrɔ min ni o ka kan ka kɛ, a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a ɲɛma. Ɔ waribɔbaaw fana ye u ka miirinako n'u ka jɔrɔnako fɔ. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Elɛni, jɛya ka don a ko la. Filanan, o ye jan ka to musow ani sifinw na. nin bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na yann'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye bamanankan kunnafoni an b'a lase aw ma ntɛnɛn araba ale ni juma sisan an bɛ jɛ ka kanbɛn di aw ma juma nata ala k'o fara ne ni aw bɛɛ lajɛlen si kan hakɛto b'a la